Njurireni, njurireni, njurireni, ndera, ndera, njurireni. ndakulandirani ndine bright mhango video inanso yosangalatsa iyi uh, video iyi uh, yokhuzana ndi nkhani yosangalatsa imene ikuchokera ku malawi yokhuza bambo ena ake dzina ake john a john ali ndi mkazi mkaziyo ali ndi zaka 36 mkaziyo ndi hule amanyengana ndi azimuna ambiri Pa nkhaniyi akunyengana ndi abambo ena ake dzina lawo ndi a Chiphiko amapanga business ali ndi zaka 60 komanso ali ndi cancer mdala wachikulire ndithu nde a Joniwo atapeza kuti mkazi wawo akunyengana ndi a Chiphiko anaimbira foni foniyo ndikumayipanga record ndikuwauza kuti mukunyengana ndi mkazi wanga ndinakugwirani munavomereza koma simukufuna kusiyabe nde uh, ndikuyalusani uh, anapanga record phone ija ndikuiponya pa whatsapp anthu akhala akugawana uh, mu sabata yapitayi ndi pamene ine naimvera then nachita nayo chidwi chifukwa choti pali zinthu ziwiri zitatu zimene tingaphunzirepo monga amalawi monga anyamata monga achinyamata monga anthu okwatira monga anthu osakwatira ndiye tingomvera ka 2 minutes ka

nde nkhani yake ndi imeneyoyo ah, mkazi wako akunyengesa kwa amuna ena iwe chimene ungapange ndi kuyimba foni kumafunsa mafunso opusa ngati amenewo mm. akuyimbira foni kangati eh? osandiuza ineyo bwanji ineyo i respect you mupanga bwanji respect munthu woti akuyasha mkazi wanu a Joniwa ndi abambo opusa A Joniwa mu phone mu akunama zoti anapita ku Airtel kukatenga chani ma call records ndi ma audio recordings zimenezi zonama sungapite ku Airtel kukatenga phone ma phone records kopanda court chani court order kopanda pa- police report ndi, ndi, ndi ma probable cause awo kumene koko ngati zili zothekadi zoti iwo anapita ku Airtel kukatenga ma call records a akazi awo ndiye kuti pali mlandu waukulu anthu ena pamenepo pakuyenera kukalowa chifukwa choti sizingachitike Airtel atha kusumilidwa atha kulipira chindapusa chambiri mbiri kwa kwa Macra komanso kwa achiphikowo ndi mkazi ndi mkazi wawo wa John yu Bridget nde zimenezo zoona foni iyi apanga record ndi a John chifukwa choti audio yawo ikuveka clearer kuposa ya achiphiko pamenepoposo sindikuziwa zoti ku Malawi kuti malamulo otani koma ku mayiko ena ndi mulandu umenewo kupanga release phone call yoti munthu wamupanga record iye asakuziwa komaso without his consent nde pali milandu yambirimbiri pamenepopo phwi komaso iwowo a Joni akuona ngati akapa akatulusa phone recording imeneyi anthu awona ngati a Chiphiko ndi munthu oyipa kwambiri. koma mene zilili ku malawiko anthu azingoona nga- kumene ali a Chiphiko panopa ndi anzawo akumwa mowa kumenekoko akupangana ma high five ah, ndiwe dolo ase iweyo ndiwe dolo mm? and kwa aliyense overa foni imeneyi akungoona joniwo ndi munthu wopusa munthu wina ake oti ali weak sindikudziwa zoti john ndi ndani titakhale timadziwana face to face koma sindikudziwa kuti ndi ndani koma from from phone call iyi kuoneka kuti munthu wina ake oti ali weak mm. akupanga respect his enemy munthu oti ndi mdani wake ati ndimakupatsani ulemu mm. chimene angapangepo iwowo ndichoti mkazi wawo akunyengesa ati zima amapanga zibwenzi kawirikawiri amapanga zibwenzi amathawa pa nyumba ati iwo sangamusiye chifukwa choti pali ana nde ana asamavutike nde mkazi woti akunyengesa kwambirimbiri akatenga matenda nanga anawo sadzavutika kodi mkazi ameneyu akubweresa chani shame in the family kodi zimenezozo iwo a joniwo sakuziteng sakuzitengera mm akungopanga zoti chani ati chifukwa choti pali ana nde kumasekerera zopusa ngati zimenezozo Ndi chifukwa chake chimene ndapanga video iyi kunena kuti a Malawi achinyamata osakwatira, okwatira, amene tili ndi azimayi mmanyumbamo, amene tili ndi azimuna mmanyumbamo, ukwati ndi anthu awiri. Munthu wina akatuluka mnyumba kukapeza mamuna wina, kukapeza chibwenzi, wolakwisa ndi. mkazi wakoyo kapena mamuna wakoyo si munthu wachitatuyo nde musavutike kupita kukamenya a- amene akunyenga akazi anuwo kukapha anthu azingo zi- zika- zikaphulika anthu azingokuonani ngati achitsiru chifukwa choti 1 panopano anthu akuziwa zoti mkazi wanuyo akudibwa 2 mukupita ku ku ndende 3 inuyo mukaphulisa nkhani iyi aliyense akamva. Kodi mnyumba mwanumo mubwerano mtendere? Nde mupindula chani? Zikachitika chonchi kuti mkazi ndi oyendayenda kapena mamuna ndi oyendayenda akupeza zibwenzi kwina, inuyo mukaziwa, mulekeni. Kuli anthu ena ambiri amene angakhale nanu. Ngati panyumba palibe ndalama, mkazi wanu akuchoka chifukwa choti palibe ndalama, msiyeni. Mukapeza azimayi ena amene safuna ndalama zambiri. Pakakhala kuti pali ana mutha kulera anawa panokha musakhale ndi ngati ovutika ngati antchito ngati kapolo chifukwa choti pali ana. Ana asakupangiseni kuti muzikhala achitsiru. Musasekelere zinthu zangati zimenezizi, just because you have kids. Imagine this guy is living like a slave. ati chifukwa choti cha ana nde ndi zabodza anthu ngati achina Chiphikowo ati a business mm aakulu ndi ngati agalu galu akapeza chakudya mm amadya nde makamaka akazi oti akufuna ndalama akuvutika akufuna atten eh, and mmene zikuonekera a, a Bridgetwo kunyumba kwawoko mwamuna wawo ndi wina wake opanda mphamvu woti sakuwapasa zofunikira zikukhala ngati si ndalama zokha zikuoneseratu kuti anthu ngati achina uh, Chiphikowo they will always be there komanso ndi anthu oti alibe alibe nkhawa, ali, alibe zoti iye ayasi ndisapange zizi Ah, mu mu phone call amati ndi- ndinaopa Mulungu sindapangeso zimenezi akungonama ndi anthu oti they are predators always pounce on prey and kanzimayiko kakuoneka kuti is perfect prey in fact aliyense amene angapeze nambala ya Bridget iyo atha atha kuwusumana chifukwa choti akuoneka ngati kuti a Bridgetwo ali desperate for ndalama komanso ma necessities ena ndi ena including but not limited to sex kukhala ngati nde uh, malangizo anga ndi amenewa anyamata akuMalawi musavutike kupanga patrol mkazi wanu kapena mamuna wanu Ngati mwaona kuti wapanga breach ma vows ake a ukwati, musiyeni, tapitani kwina, musiyeni mukapeza mtendere kwina, musavutike ndi kuthamangitsa chinthu choti chauluka and munthu oti akakunamizani kamodzi chonchi amakhala kuti basi they can't change, amati a leopard can't change its spots overnight, sizingatheke kuti munthu amene wazolowera ku cheating sasintha mwansangansanga ndiye musawononge nthawi yanu kuimbira ma phone anthu kuwayalusa kuwatulusa ma audio ati kupanga release ti tima WhatsApp uh, screenshots muzingoyaluka mm. anthu ifeyo owonera tikungoona one fool in this story and that's a Joniwa ndi amene ali achitsiru achiphikowo ndi nkhani ina ndi nkhani ina atakhala kuti you know samadziwa atakhala kuti mkaziyo ndi amene anakakamiza atakhala kuti he's the victim in this story iye akuyalusidwa pa whatsapp chani koma sayaluka iyayi oyaluka ndi a Joni ndiye amalawi uh, tiphunzirepo one or two things tiphunzirepo one or two things banja uh, imakhala choncho Mm. passion dies down panyumba paja people get neglected ama- amakhala kuti pakusowa zambiri si amuna okha ka- amene amatopa nazo za banjazi ngati simufuna kuyamba banja musayambe koma mukayamba banja eh, mukonzekere kuti msogolomu eh, mkazi wanu kapena mamuna wanu azatopa ndipo azafuna kupita kwina ndiye a Joniwa eh, tiku- tikungowamvera chisoni Eh, tikungowamvera chisoni ndi nkhani